ma ndị na-esonye kpakpando tv kpakpando african tv ana m ekene unu niile ọ ga-adịrịrị unu niile mma omenala ha wee bịa ndị nna nna anyị ha wee jiri obi na obiọma ịfụnanya obi aṅụrị wee nabata ha wee nye ha ana ka ha hibe ebe ha na-ekpere chi ha na-abụ ha mesịa nke a ndị niile ahụ a nabatara ka a nọrọ wee na-ekpe okpukperechi ha ye ha ana ụfọdụ ka e nyere ana n'efu ana sara mbara ha akpakọrọ ana niile maka na ndị be anyị ji obiọma wee na-anabata ndị ọbịa anabatasịa ụfọdụ n'ime ha ugbu a ha abụzie na ọbịara abịa were ana ndị obodo chọzie ime omenala ha ọ bụrụ ha na-ekwugide omenala ndị ha nọ na be ha wee na-efe chi nke ha ọ bụrụziri na hawa ga na-agbazi ndị obodo mgba okpuru wee na-asị na ndị obodo nabatara ha abụzi ndị ọjọọ na ka ha si ebi ndụ bụzi ndụ ọjọọ na okpukperechi nna nna ha kpere bụ nke ọjọọ ngwa lee anya ụfọdụ n'ime ndị a bịara abịa zetara omenala ha wee bịa ewubegasịa ụlọ ụka dị iche iche nọrọ ebe a na-asa ndị be anyị isi na-abụ ha nọgide o ju ha isi ha ejebezie n'okwu mmụọ ndị obodo wee mebibezie ya sịzie na okwu mmụọ ndị obodo dị tupu ha wee bịa dị kemgbe ụwa dị ndị nna nna anyị ha wee nọrọ ebe a wee na-ekpere chi ha na-adị ogologo ndụ na-edebe aka ha ọcha wee na-ahazi obodo obodo wee na-adị n'udo ha sịzie na ọ bụzi ihe ahụ bụ ihe debere ndị be anyị maọbụ na-egbu ndị be anyị maọbụ na-eme ha na-akọcha ya mana ihe o ji ewute bụ na ọkwa ndị obodo ụmụaka ụmụ obodo ahụ ụmụ ndị nna ha mụtara gasịrị wee mụnye n'obodo ahụ wee jiri mmiri obodo ahụ jiri nri osinachi nri ha gwutere n'ana ahụ wee zụọ azụlite ha bụ ihe chihere azụ maka na ha ebupụna ụbụrụ ha wee na-ekwugidezi nna ha na-ekwugidezi obodo nna ha na-eje emebi ma ihe ka nna ha si eme emume ụfọdụ bụ ndị ndị obodo chọzie ime mmemme ha dịka ha si eme omenala ha ọ bụrụ mgba na ọgụ ụfọdụ ndị ahụ bụ ndị ga-eso gba mgba bụ ndị a mụrụ n'obodo ahụ kpọtara ndị ọbịa abịa beere ha ana kpọtara ndị ọbịa abịa wuoro ha ụlọ gaa ya ụfọdụ ana enyere ndị a ka ha nọrọ rụgasị ụlọ akwụkwọ dị iche iche ndị obodo ahụ maka ka ọnụ ego ha tinyere eji agụ akwụkwọ ebe a ji gala ọnụ ha enweghị ike ịgụzi akwụkwọ ebe ahụ mana enyere ha ana ahụ n'efu ụfọdụ lụrụ ihe dịgasị iche iche n'ebe ahụ bụziri ọbịara abịa were ana ọbịara abịa wee na-akazi ka obodo ga-esi wee dị ọ dị mma ọ bụ ajụjụ ka m ji bịa ka anyị tụleenụ ya ka a mara ka esi ka ndị na-achọ okwu si achọ okwu na mmadụ bịara na be mmadụ anabata onye ahụ na aka ọcha ọ bụrụ isi ọsọ na anabatara onye ahụ ndị nna nna ya wee sị ọ dị mma ebe unu si na unu ji ihe ọma wee bịa nekwanụ ebe unu ga na-anọ wee nye ha na ụfọdụ akwụghị ụgwọ ma ọlị akwụghị akwụghị enwe ihe akwụrụ ọ dị mma nọrọ n'ebe ahụ mebe ihe unu na-eme anọziri ebe ahụ saba ndị be anyị isi asagide ndị be anyị isi ụfọdụ esoro ha oge ndị obodo bi obodo chọzie ikpere chi ha ndị a bịara abịa kpuchie ụzọ si na agaghị na agaghị eme eme na ọ bụrọ ka esi eme na ihe n'ọhịa ọjọọ ka a na-eme mana ha chefuru na ndị asara ha isi bụ ndị ọcha na-eme omenala ha n'ebe ahụ na-eje ụfọdụ gbara ụgbọala ụgbọelu wee na-eje obodo ndị ọcha ebe a ha zizita omenala wee na-eje efe ụfọdụ bụ ego be anyị ka a sara ndị be anyị isi atụcha ego eburu buje obodo ha ndị ahụ a na-edozi be ha ọ bụrụ ịmaghị na ego a na-atụkọta na enwe ebe a na-ebuje ya eji edozi obodo ndị ahụ ego a na-atụ ka eji eje efe ndị ọcha ego a nara ndị be anyị asasara ha isi wee nara ha ndị be anyị chọzie ime ọ bụrụ okwu ụfọdụ ahapụzie ihe ha kwesịrị ime ọ bụrụ ndị ka ndị be anyị si efe mmụọ ha ka ha banye n'ụnọ ebe a na ebe enyere ha ha wuru ụnọ eji aja be anyị wee lụọ ndị ụmụaka ndị nna nna ndị nne ndị okenye buoro ma aja buo aja buo ihe niile soro ha wee lụọ a nọrọ ebe a na-akọtọ nna ha na-akọtọ ndị nna nna ha